Dia dhaoibh a pháistí! Deas sibh a fheiceáil arís. Inniu tá mé chun léamh faoin Mamó Craiceáilte seo arís. Féach uirthi! Mamó ag an zú! Féach, ina suí ar trunc eilifint! N'fheadar cad eile a dhéanann sí. Ó, tar liom, léifimid an scéal agus feicfimid cén saghas lá craiceáilte a bhíonn ag an mamó craiceáilte seo.
Mamó ag an Zú le Mary Arrigan agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh. Wá, mamó craiceáilte, féach uirthi, istigh ar trunc an eilifint. N'fheadar conas a rinne sí é sin, mar. Cé hé sin? Feicfimid sa scéal é. Ó, is an rón agus scáth báistí. Agus an mamó ag damhsa leis an eilifint. Wá, sin mamó iontach. Tá sceitimíní áthais orm, arsa mamó. Tá mé ag dul go dtí an zú. Tá mé cinnte go mbeidh a lán spórt agam ann. Tá mála mór ar chúl an rothair ag Mamó. Féach, mála mór ansin. Huh! Tá picnic sa mhála agus a lán rudaí eile freisin. Huh! Huh! Sin an seanbhealach le dul isteach sa zú ach seo an bealach nua sa lá atá inniu ann. Bhuel, feicfimid cad a, cad a dhéanfaidh sí inniu, eh? Thall ansin sa zú. Peek-a-boo! arsa Mamó. Dia daoibh, a Shioráfa, lá breá! Tá faitíos ar na sioráif. Cén sórt ainmhí é sin thuas sa chrann? ar siad. Féach, ar Mamó, thuas sa chrann! agus a ceann ag gobadh anuas, ag rá Peek-a-boo leo, féach! Ó, baineadh geit as an gceann sin, féach air! Hé? N'fheadar cad tá ar siúl ag an gceann sin, tá sé ag breathnú isteach i mála Mamó, nach bhfuil? N'fheadar an bhfeiceann sé é féin sa scáthán? Ó, nach aoibhinn an spórt é seo, arsa Mamó. Tá mé ag luascadh leis na moncaithe. Bhí spórt an domhain ag na moncaithe freisin. Wú hú! ar siad le chéile. Féach, tá seisean ag breathnú isteach i mála Mamó anois. Féach! Taos fiacla, duine éigin ag breathnú air féin sa scathán. N'fheadar an bhfuiltear ag damhsa le ceol, féach, tá an raidió ar siúl, b'fhéidir go bhfuil an raidió ar siúl acu ansin. Ó, féach ar Mamó, ag luascadh ar nós moncaí ansin. Oscail do bhéal, arsa Mamó leis an Dobhareach. Glanfaidh mé do chuid fiacla. Ó! arsa an dobhareach. Go maith, go maith, arsa Mamó. Ghlan sí na fiacla go léir le scuab agus taos fiacla. Sin é, ar sise, anois atá fiacla glana agat. Bhuel, féach na fiacla móra sin! Bíonn an-ghlan ar fad, hé? Cad a cheapann sibhse? Ní dóigh liomsa go mba mhaith liomsa mo lámh a chur isteach i mbéal mór an dobhareach. Ar mhaith libhse? Cá bhfuil Mamó anois? arsa Eoghan. Ní fheicim í. Vác! Vác! arsa Lacha Bheag. Cén sórt éan é sin? Tá cosa aite faoi. Lasairéan. Agus. Ó! Feicim Mamó, féach. Na cosa ansin, níl siad bán dearg ar nós na lasairéin, so caithfidh gurb shin Mamó. Agus féach, agus an sciorta dearg uirthi. Tá sé deacair í a fheiceáil ansin, nach bhfuil? Éistigí le ceol an raidió, a Rónta, a deir Mamó. Tá sí ag múineadh damhsa do na Rónta. Nach iontach an spórt é seo! arsa na rónta. A haon dó trí! A haon dó trí! a deir na rónta. Féach an ceann sin tar éis breathnú isteach ina mála freisin agus tá scairf deas mórthimpeall a muineál ag an rón sin. Féach! na rónta eile agus Mamó ag damhsa agus ceol ón raidió. Sea, tá an Mamó seo craiceáilte, nach bhfuil? Craiceáilte amach is amach. Ó, Tá sé in am lóin anois, arsa Mamó, agus ina dhiaidh sin beidh codladh beag an tráthnóna agam. Anois bí ciúin anois, a Thíogair! Mmm, arsa an Tíogar, cá bhfuil mo lónsa? Ó, n'fheadar an bhfuil sé ag breathnú ar Mamó agus ag smaoineamh ar lón ansin. Féach, b'in an lón agus picnic deas a bhí ag Mamó ansin, féach. Anois tá an tíogar mar piliúr deas aici, nach bhfuil? Huh! arsa Mamó agus Eoin. Rithigí! Tá na sciatháin leathair scaoilte amach, a bhéic buachaill mór. Hó hó hó! Nach greannmhar an cleas é seo! arsa Mamó agus Eoin agus iad ag gáire. Féach, féach na starrfhiacla atá Mamó tar éis cur uirthi féin. Breathnaíonn sí ar nós vaimpír, nach mbreathnaíonn? Agus í ag teacht amach as teach na sciathán leathair. Ó, Mamó. Ó, tá starrfhiacla ar Eoin freisin. Hmm. Ní haon ionadh go bhfuil gach duine ag rith le faitíos, eh? Hup! arsa Mamó. Thuas san aer atá sí anois, ar thrunc Nellie an Eilifint. Seo í Mamó mo chara nua, arsa Nellie. Féach uirthi thuas ansin. Ar trunc eilifint. Á féach an báibín eilifint, agus féach tá mála Mamó aige ina thruncsa. Agus féach an moncaí ansin le scáth báistí ar dhroim eilifint. Cá. Seo lá craiceáilte sa zú, nach é? Ó, anois tá sé in am agam dul abhaile, arsa Mamó. Tá an ghealach sa spéir agus tá na hainmhithe go léir ina gcodladh go sámh. Nó sin a shíleann Mamó. Féach, tá seisean tar éis. dul isteach sa mhála Mamó, féach, feicimse eireaball ansin ag gobadh amach as mála Mamó. Tá sí ag tabhairt moncaí, i ngan fhios di féin, tá sí ag tabhairt moncaí abhaile léi, nach bhfuil? B'in lá. Mamó agus í ag an zú. Bhí an-lá aici nach raibh? Cad a cheapann sibhse? Mamó craiceáilte atá ann. Bhuel, súil agam gur thaitin an scéal libh agus táim ag tnúth le bualadh libh arís leis an chéad scéal eile. Fanaigí slán!